Ha ebezina ha dibe dibe ndidi ka mma onye nwere ndidi ya dibe o ndidi ka mma ndị ọgbagọma na-ege m ntị kedu ka ị mere kedu ka eke si anya kedu kwanụ ka mbazụ si egwu ji eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma ma ọ bụrụ na ọ naghị aga nke ọma nwee ndidi na ọ bụ nwa mgbe nta ya bụ ihe dị ọkụ ga-ajụ oyi afa m bụ ọmalịcha abụ igbo ya bụ na nke a bụ mbụ ị na-esonyere m daalụ maka isonyere m ọ bụkwa na ị na-esonyeburu m mbụ daalụ maka ịnachite azụ n'ihi na ọ bụ ụzọ dị mma a gaa ya nga naabọ echefukwala ka ị subscribe hmm? ya bụ na isiokwu anyị tata bụ bụ ihe dị ịtụnanya ka m bịara ịkọwa ya bụ wee bụrụ gịnị etu Igbo si ezi ozi na-abụghị ozi ọnụ ị ma na e nwegasịrị ize- ụzọ dị iche iche esi ezigasị ozi oge gboo nke eji ikoro ezi nke eji ihe dịgasị iche iche were na-ezi mana ụbọchị nke taa ka m ga-ezi gị naanị ihe anọ n'obodo dịgasị iche iche esi ezi ozi na-abụghị okwu ọnụ ya- ya bụ ozi a ga-abụ e zie ị gaghị eche ka e were ọnụ zie ya ma gị onwe gị aghọtala ihe e ziri ka anyị gbapụ ya ọsọ gosi gị egosi n'ihi naanị ikwu ya n'ọnụ agaghị edocha mụ na gị anya ihe m bịara ịkọwa nke mbụ wee bụrụ gịnị ọ bụrụ na ị gaa be mmadụ ọ bụrụ na onye ahụ anọghị ya ihe dịara gị bụ ọ bụrụ na ị chọọ ka onye dị etu a mara na o nwere ya onye chọtara ya be ya mana ọ nọghị ya ihe dịara gị bụ iwere afịfịa afịfịa ọbụla fụrụ gị nọ gị nso ebe anwa ma afịfịa i- afịfịa ọbụla ihe ọbụla dị gị nso ma okooko ọbụla dị gị nso ebe anwa ị nwere ike iwere ya tinye n'ọnụ ụzọ ọ bụghị ị nwere ike ị ga-ewere ya tinye n'ọnụ ụzọ itinye ya n'ọnụ ụzọ onye ahụ ehe onye anwa bịa ebe ọbụla ma mgbe ọbụla onye ahụ ji gakọsịa wee bịa ọ ga-ama ewoo na mmadụ chọtakwa m ebe a ị ghọta ọ ga-asị na mmadụ chọtara ọ mara na mmadụ chọtara nke a bụ otu ụzọ esi ama na mmadụ chọtara mmadụ ya bụrụ na ị chọghọ itinye akwụ afịfịa ọbụla ebe anwa ọ bụrụ na oche dị nso ebe anwa ị nwere ike iburu oche anwa oche ọbụla dị n'ụlọ onye anwa chedo oche anwa azụ ya bụ ọ bụrụ na iru oche bi etu m tukwu ugbu a ee ọ bụrụ na ọ be mmadụ ka m chọta oche nwere ebe a na-etukwu ya bụ iburu oche anwa ịtụgharịa ya mee ka ebe anwa a na-etukwu chee n'ọnụ ụzọ be onye anwa ị mara na onye anwa bịakwanara ọ ga-amarị ee na o nwere onye ọbịa naanị ihe dị bụ na ọ gaghị ama onye ọbịa bịaranị e nwezi ike eleghị anya gị onwe gị afụzi ya n'ụzọ ma ọ fụ ya ebe ọ bụla wee sị ya ọ bụ m bụ onye tinyere afịfịa n'ọnụ ụzọ gị abịara m be gị ma emeghị gịnị ị nọghị ya Obodo na-emekarị nke a, Mkpọ dị n'Idemmili North na-emekarị ya, Ọlọ dị na Oji River, Enugu steeti na-emekarị ya. Um, kedu obodo ọzọ na-eme ya? Achị dịkwa na Oji River na-emekwa ihe dị etu anwa. Udi, Abịa, Obi, Obiọma Udi na-emekwa ya, O- Udi dịkwa n'Enugu steeti. Nke abụọ wee bụrụ a sị na di na nwunye anụkata were jụ na ha achọghịzi ịnụ. nke nwoke ekwesịghị ịkwụrụ ọtọ gara ebe ọgọ ya sị ọgọ ya ee achọghịzi m ịnụ nwa gị nwaanyị mụ na nwa gị nwaanyị anụjuo erererere ee e, orughịrị gị ikwu etu a dịka omenala igbo si dị e nwere ụzọ esi eme ihe dị etu a agana tebe ọmụ itebekwa ọmụ he asịkwana m icha dị igbo agwaghị gị maka itebe ọmụ ị bịa sị na ịchọghịzi ịnụ asịkwa gị nụ asịkwa gị kwechiri wee nụ ahịa nsị gị agana ka onye ihe na-eme n'isi ka onye nchapụ na-enye nsogbu kwụrụ gawa ebe ọgọ gị kwuru achọghịzi m ịnụ nwa gị nwaanyị mụ na nwa gị nwaanyị anụjugo njide gị ee akụwa gị eze ya bụ ihe dịara gị ma enwere ụzọ dịgasị iche iche esi ezuru ya o nwekwa ndị na-ezuru onye akaebe onye akaebe aga mana ụzọ nke abụọ m chọ ịgwa gị bụ na ọgọ ya nwoke ya bụ onye na-anụ nwa ha nwaanyị ga-ebu mmanya tinye n'iko mmanya iko mmanya igbo ịghọta ehe o buru ya o were mkpụrụ akị anọ wụnye na mmanya anwa o were mkpụrụ akị anọ ọ wụnye na mmanya anwa kpuchie ya wee bujere ndị ọgọ ya ọ bụrụ na ndị ọgọ ya fịa ha ga-aṅụma mmanya ọ gaghịkwa agwa ha ihe ha bu n'obi ha agaghịkwa ama ihe ọbụla o bu n'obi mana ozugbo ha ṅụgidere mmanya a ya bụ onye kere mmanya wee yọọ ike mmanya anwa Ka urukpuru mmanya ahụ wee gbarie wee nụ mkpọtụ akị anwa. Onye ọbụla nọ ebe a, okenye ọbụla nọ ebe a ekweghị e- e- agaghịzi eche ka a jụọ ya ka ọ- ka ọ ekwezi ama echezi ka a kọwara ya na ya bụ ugo eberela na mgbagbu ya bụ na di na nwunye nke a anụchala nke atọ a sị na ọbacha ga na-enye gị ya azụ na azụ azụ na azụ nke atọ wee bụrụ gịnị ọ bụrụ na obodo a na-azọ ana ịghọtara obodo a na-azọ ana ihe eji egosikarị oke ana a na-azọ azọ bụ ọmụ ọmụ akwụ a bụ ihe a ga-eji kee ya eke ya n'ụka etu ana dị kịta eke ya ebe ị mara na mbọsị ọbụla onye ọbụla gagidere ruo n'ana fụ ọmụ anwa ekere ị marakwa na ana anwa anaghị aba ya aba na ya bụ ana nọ n'ikpe ya bụ ana nọ n'okwu ya bụ ana nọ na nsogbu iburu onwe gị tinye ebe a ihe ifuru Iwere. E nwekwara ụzọ ọzọ e si eji ọmụ ezi ozi mana ọ bụkwaghị nke ịnọ aka m nọkwa n'okpuru nke ọmụ bụ ọ bụrụ na mmadụ nwee ọnọdụ ebe ọ na-anọ n'afịa ya bụ okirikiri ọnọdụ nke ya ọ na-anọ n'ime ọgba afịa ọ bụrụ na onye dị etu a naa obodo afụdebe ya bụ onye dị etu a gara ozi ọ gaghịzi anata ịghọta onye dị etu a gara mba mba mba hmm, ịghọta ebe m si aga ana ịkwesịrị ịkwesịrị ịma ebe m si abịa ịghọta ọ bụrụ na ebe onye dị etu a gaala obodo anwa dị etu a a ga-ewe ọmụ kee na ọdọ afịa ya nwa ọnụ ụzọ ọdọ afịa ya nwa ụbọchị ọbụla ị gafetere fụ ọmụ a ị mara na onye dị etu a ah ọ nago ọ nago ọ nago ya ị mara na ihe ọ ga-anọ ebe anwa bụ afịa anọ ya bụ ọ bụ na afịa nkwọ ka onye anwa na-azụ ịghọta ọ bụ na afịa nkwọ ka a na-azụ n'afịa anwa ị ma na ihe dị ọmụ dị etu a ga-anọ na ọdọ onye anwa e, nkwọ anọ ya bụ ọ ga-anọ nkwọ eke orie afọ nkwọ eke orie afọ ya bụ nkwọ anọ ọ bụ na izu ụka anọ ka ya bụ ọmụ ga-anọ ebe tupu atọpụ ya atọpụ ya ewere ya nye onye ọzọ ịma na afịa obodo anaghị abụ otu onye na-enwe ya anaghị ego ya ego ọ bụ ebe ị nwetara ka ị ga-anọba Nke anọ wee bụrụ ọ bụrụ na mmadụ anwụọ hmm, ọ bụrụ na mmadụ aga obodo obodo asaị ịghọta ọ bụrụ na onye dị etu a aga obodo asaị mana achọ igosi mmadụ mmadụ na mmadụ nwụrụ ebe dị etu a chere ka m kọwara ka m were mmadụ nwụrụ n'ụlọ ụlọ mmadụ ịghọta mmadụ ewee nwụọ n'ụlọ ya ehe mmadụ wee nwụọ n'ụlọ ya ya bụ onye dị etu a achọ ka ezi ozi na mmadụ nwụkwara n'ụlọ dị etu a nwoke na-aghọta ihe m na-ekwu sonyekwere m maka m ga-ajụkwa ajụjụ ọbụla mmadụ nwụrụ n'ụlọ dị etu a ịghọta ọ bụ na etu a ihe a ga-eme bụ a ga-ewere akị oyibo gbuchaa akị oyibo anwa gbuchechaa ya ọfụma ọfụma ịghọta gbuchie ya bụ akị oyibo ọfụma were azụ ọ bụkwa ịma e were azụ ya pụọ n'ụzọ batara be onye anwa ya bụ ụzọ gosiri mbata be onye anwa ịghọta ewere akị anwa tụnye ewere akị a abịa n'iru ebe a amụnye ya ọkụ ọ na-akwụ anwụrụ ọkụ ọ na-apụzi anwụrụ ọkụ a mbọsị ọbụla mmadụ mgbe ọbụla mmadụ ji agafeta wee fụ ya bụ anwụrụ ọkụ ka ọ na-apụ n'akụkụ ụzọ gara be onye anwa ehe ị mara na mmadụ nwụrụ n'ụlọ dị etu a ị gaghịzi eche ka mmadụ gwa gị ee na ihe ọdachi mekwara n'ụlọ dị etu a ị fụ ka ya bụ anwụrụ ọkụ si apụ ya bụ mbọsị ọbụla ị gazi fụzie ya bụ anwụrụ ọkụ ihe ị kwesịziri ịma

Ọnwụ ị mara rie ego rapụrụ anyị nwanne anyị o ọnwụ ị mara rie ego rapụrụ anyị nwanne anyị o wee gakwasị onye anwa abalị abụọ abalị abụọ ka mmadụ nwere n'ụwa ụbọchị ndụ na mbọchị ọnwụ ịghọta ya bụ na ọ gwụla ka ọ ha m n'ọnụ ihe onyonyo nke ụbọchị nke taa echefukwala ka ị subscribe zisara ndị mmadụ na e nwere onye na-akụzi ndụ omenala ihe niile gbasara ndụ na omenala Igbo biko echekwala ka ị subscribe sara m ozi a metụ aka n'akara ịfụnanya tụsara m ozi a gwa ndị mmadụ ka ha subscribe onye ị ma ka ha subscribe na awara YouTube anyị ka ọ ga-abụ ya na-eto mba ụwa na-anụkwa onu anyị amara na asụsụ Igbo dị na asụsụ Igbo ga-adị dịgidekwa ruo mgbe ebighị ebi. Ngwa ka emesịanụ. Daalụ maka isonyere m n'ihe onyonyo anụ a. Ana m atụ anya na ị ga-esokwa m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ. Ka emesịanụ.